o kɔfɛ an b'an ka titiri fɔ an ye emisiyɔn dɔ fɔ k'a tɔ to je crois que an bɛna o laban ka sɔrɔ ka ɲininkali fila fɛnɛ fara o kan o kɔrɔ ɲininkali saba de bi yan ko yalima x x mun ye ja juguw ye n'an b'a fɔ a ma porno filimu yafa bɔrɛ caman ko yalima mɔgɔ jumɛn de kan k'a lajɛ ani jɔn de man k'a lajɛ donc n'ala sɔnna ma n'an nana an bɛna o detaye di ko dɔw ko k'a man ɲi k'a lajɛli man ɲi k'a man ɲi kɛnɛya ma dɔw ko ko foyi t'a la donc a kuma cayalen don ni ala sɔnna ma inshallah i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogoya mun na kuma tɛ k'a fɔ nɛn ka di dɔrɔn n'i kumana i bɛ na ni arigimanw ni daliluyaw de ye pour que mɔgɔw k'a faamuya n'ala sɔnna n'an nana an bɛna detaye di o kɔfɛ an balimacɛ dɔ ko ko ale terikɛ c'est à dire k'a muso kɛmɛ ka a manipuler manipulation ko ni muso ye fɛn o fɛn décider o de bɛ kɛ k'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ jɛnnen bɛ ni o ko in ye vraiment k'ale ma se k'o faamuya quoi alors que k'a sɔrɔ cɛ in a b'a ka so kɔnɔ ale yɛrɛ de y'a ka so jɔ donc a ka fɛn bɛɛ y'a yɛrɛ ye fɛnɛ c'est à dire musaka foyi tɛ muso kan parce que manipulation bɛ se ka na o sira fɛ musaka foyi tɛ muso kan mais ale terikɛ in manipulelen don a muso fɛ c'est à dire n'a ye mun fɔ ale de terikɛ de bɛ mesures bɛɛ ta ɛ terikɛ muso o de bɛ mesures bɛɛ ta vraiment k'ale ma se ka ko in faamu ale y'a yɛrɛ ɲininka a ma se ka na ni daluya ye ko donc pourquoi o bɛ kɛ muso bɛ cɛ manipuler fo ko bɛɛ bɛ kɛ muso ta ye k'a to furu kɔnɔ cogoya jumɛn na k'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ jɔlen bɛ n'a ka kow ye je crois que nin ko in bɛ yen kosɛbɛ nin bɛ sɔrɔ an ka an ka société kɔnɔna na n'ala sɔnna a bɛ se ka kɛ ni kun caman ye n'an nana an bɛna détail di a bɛ faamu fɛnɛ inshallah wa donc o kɔfɛ an balimamuso dɔ fɛnɛ ko vraiment an balimacɛ dɔ plutôt k'ale muso b'a forcer n'a bɛ rapport kɛ yafa bɔrɛ kelen n'ale bɔnna muso b'a fɔ f'ale ka continuer donc ka rapport kɛ donc kɔntini vraiment a b'a sɔrɔ ale ka cɛya ma jigin parce que ale ye cɛ ye mun ni mun ka cɛya hali n'a bɔnna yafa bɔrɛ kelen a ka cɛya tɛ jigin mais ka kɔntini ka rapport kɛ ale ma deli k'a kɛ ko yalima an bɛ différence jumɛn di cɛ bɔnnen kɔfɛ yafa bɔrɛ kelen ka kɔntini ka rapport kɛ est ce que diya b'a la wa i n'a fɔ rapport daminɛ na diya b'a la cogoya min na ko yalima an bɛ se k'o différence diya fila di donc n'a sɔrɔ ale kan k'a kɛ ou bien a man k'a kɛ a k'o dɔn fɔlɔ yanni a ka taa a yɛrɛ don donc o ko in kɔnɔna na n'ala sɔnna a ma mon frère basi t'a la o fana bɛ yen ka rapport daminɛtɔ la ani rapport bɛ daminɛ ni diya mun ye o diya ani n'i bɔnna n'i k'i bɛ continue ka rapport kɛ k'a sɔrɔ i ma jigin donc o fana diya différence min bɛ se ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ani mun ka di mun ye ni ala sɔnna i bɛna détail sɔrɔ le secret bolo ni ala sɔnna mashallah sisan mɔgɔ ɲininka bilen baasi foyi t'a la ni ala sɔnna mashallah donc an y'a fɔ toujours an bɛ segin ka na an ka sɔrɔ cogoya ni an ka sɔrɔ waatiw ma parce que faniw b'an lamɛn diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw mɔgɔw b'an na a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ i n'a fɔ an bɛ k'an ka nimɔrɔw bila mais an tɛ kuma mɔgɔ fɛ non o tɛ an y'o de fɔ wagatiw de b'an na an bɛ sɔrɔ wagati minnu kɔnɔna na minnu peresizelen don an bɛ se ka sɔrɔ wagati bɛɛ mais wagati peresizelenw bɛ sɔrɔ an na pour que e kana sɛgɛn an ɲinini fɛ donc an bɛ to k'o de fɔ émission kɔnɔna na walasa mɔgɔ minnu b'a ɲini n'u mago b'an na o bɛ se k'an sɔrɔ donc nɔgɔya la cogoya min na an y'o fɔ n'i b'a ɲini ee mali midi ni mali la i b'a jateminɛ ni midi sera aw ka yɔrɔ la o bɛ bɛn heure mun ma aw fɛ yen e de b'o lajɛ donc ka ta mali midi la ka se fo 17 heures ma le secret bɛ sɔrɔ appel la n bɛ sɔrɔ whatsapp kɔnɔ directement ni ala ka jɛn i bɛ se ka n wele appel direct la i bɛ se ka message ci n ma whatsapp kɔnɔna na donc ka ta midi la ka se 17 heures ma o ye tile fɛ donc sufɛ ka ta 21 heures la ka se 0 heures ma ni ala sɔnna 23 heures soit 0 heures donc le secret bɛ sɔrɔ nin waati fila kɔnɔna na précisément c'est à dire pour que i kana sɛgɛn ne nɔfɛ i bɛ nin wagati fila jateminɛ i bɛ se ka n sɔrɔ nɔgɔya la k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn donc n nɔfɛ mais wagati tɔw fana na n bɛ sɔrɔ

ka tɛmɛ an bɛ minnu bila youtube kan mais olu tɛ sɔrɔ youtube kɔnɔna na donc olu bɛ sɔrɔ an ka gurupuw de kan gurupu fana b'an bolo o fana ye ɲɔbugu ɲɔw de ye i bɛ weleliw kɛ a takanw ye mun ye o bɛ f'i ye donc fɛn caman bɛ yen dekun min bɛ e yɛrɛ kan i dusukun kɔnɔna dekun ko don i kɔnɔna dekun tafe kɔnɔna kurusi kɔnɔna dekun min bɛ kan e yɛrɛ de b'a dɔn ni ala sɔnna a ma n'i y'an wele an b'a wuli ka bɔ yen hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan o y'an ka sira de ye donc 77 39 39 02 n'i ye da gosi da bɛ yɛlɛ ni da ma yɛlɛ a kɔrɔ de k'a fɔ jama ka ca dɔɔni k'i patienter dɔɔni kɔfɛ ko daw k'u bɛ yɛlɛ i ye n'ala ka jɛn inshallah baasi t'a ra an bɛ segin ka na donc an ka question ma a ko x mun ye porno film ye yafa bɔrɛ caman ko yalima jɔn de kan k'a filɛ ani jɔn de man k'a filɛ baasi t'a ra nin ko in bɛ sɔrɔ an ka société kɔnɔna na kosɛbɛ an bɛna détail di le secret bɛna baara ci eh, diinɛ kuma tɛ ka fɔ i ye mon frère parce que mali diinɛ ko tɔ a ko cayalen don donc n'i b'a fɛ ka nin kiri ɲini diinɛ na taa karamɔgɔw ɲininka walima i ka surun misiri mun na alimami mun bɛ yen a ɲininka a bɛ jaabi dɔ di i ma le secret tɛna waajuru f'i ye n tɛna kuranakan f'i ye porno na quoi walima x la mais an ka hadamadenya na a bɛ a bɛ a kɛnɛya sira fɛ ani an ka lahalayaw kan komi a bɛ ka kɛ kaban nafa jumɛn b'a la tɔɔrɔ jumɛn b'a la an bɛn'o de lase donc n'i b'a kiri ɲini diinɛ na an tɛn'o f'i ye i ka i bɛ seli alimami min kɔfɛ o ɲininka kan'i dakolo ja k'a fɔ k'i b'anw ɲininka an tɛna jaabi d'i ma o la n'ala ka jɛn inshallah i b'o ɲininka o bɛ kiri dɔ d'i ma a la quoi donc n'i dalen b'i ka alimamu na i na tugu o kɔ mais sisan sisan an bɛna mun fɔ o ye émission sira ye e ka kɛnɛya sira i ka nege sira i bɛ se ka diya di ani ka diya ta cogoya min na an bɛn'o de f'i ye n'ala ka diɲɛ inshala kurana kan tɛ donc baasi t'a ra maa suguya fila de bɛ yen minnu kan ka x lajɛ n'a bɛ fɔ a ma pornofilimu yafa bɔrɛ kelen mɔgɔ suguya fila de mago bɛ a filɛli la nka mɔgɔ suguya fila fana bɛ yen olu mago tɛ a filɛli la donc filɛcogo suguya fila bɛ yen o bɛ se ka a bɛ se ka hɛrɛ dɔ s'i ma o la donc filɛcogo fila filɛcogo fila wɛrɛ fana bɛ yen o bɛ se ka donc tɔɔrɔ las'i ma ni ala ka diɲɛ inshala donc an bɛna fila bɛɛ détail di maa suguya fɔlɔ o ye maakɔrɔba ye mun si janfara n'a ti excité ka ɲɛ c'est à dire a si janfara a negew ti laminɛni kɛ a ni na i n'a fɔ a b'a fɛ donc cogoya mun na maakɔrɔbaya kama donc pour que pour ne pas prendre les risques pour ne pas prendre les risques o kɔrɔ de walasa a kana na taa yɛrɛ bila ko ra ko mun tɛ ko bɛnbali ye c'est à dire ka taa furakisɛw kunu minnu ye excitant juguw ye n'u b'a fɔ k'u bɛ cɛ jagoya excité k'i bila lahalaya kan pour que i bɛ se ka rapport kɛ ni maakɔrɔbaya nana i dusukun bɛ fiɲɛya c'est à dire i bɛ kɛ cɛ ye i bɛ kɛ mɔgɔ ye mun ni ti cɛ tɔw bɔ tuguni donc i dusukun ka fɛgɛ donc n'i m'i yɛrɛ kɔlɔsi excitant na i bɛ se ka péter o kɔrɔ ye k'a fɔ i bɛ se ka tɔɔrɔ lase i yɛrɛ ma donc pour que ka se ka a bali excitant tali la a kan ka x filimu ninnu lajɛ walima a bɛ se ka x filimu ninnu lajɛ sexologiw ka sira fɛ walasa ka se ka exciter pour que a bɛ se ka rapport kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ furakisɛ kirikaraw tali ye c'est à dire excitant ninnu tali ye donc o tigi mago bɛ a filɛli la walasa ka se k'a yɛrɛ exciter o ye maa suguya fɔlɔ ye mun bɛ se k'a filɛ ani mun mago bɛ donc a filɛli la donc mɔgɔ suguya filanan o ye cɛ ye cɛ mun walima muso ye mun an ka kɛ cɛ ye sa komi an ka cɛ ninnu bɛ keleya o ye cɛ ye cɛ mun n'a y'a sɔrɔ rapport techniquew ani rapport positionw stratégie de frottagew ani rapport technique de professionnelyaw donc ale t'olu maîtriser parce que a donnen don ko in kɔnɔna na parce que sexologie sira ye tabou de ye an fɛ yan c'est à dire a tɛ fɔ a datugulen don mais k'a sɔrɔ a ko bɛ yen donc ale tɛ olu dɔn donc a bɛ fɛ ka kunnafoni ɲini a yɛrɛ la k'a sɔrɔ a ma mɔgɔ ɲininka donc position caman k'o ɲini k'o dɔn ani rapport fɛɛrɛ minnu n'a bɛ f'olu ma fɛɛrɛ de frottage c'est à dire kekuya frottage minnu bɛ yen nɔ walasa ka se ka sentiment caya i muso nin na donc ale t'o fɛɛrɛ ninnu dɔn a position a n'a fɛɛrɛw n'a a fɛɛrɛbaw donc ale t'olu dɔn a kan ka ninnu télécharger an b'a f'i ye k'a bɛ daga de an y'o f'i ye ni daga fɔra i ye t'i ka alimami ɲininka o de b'a jaabi d'i ma a kan ka ninnu télécharger k'a sɔrɔ k'a yɛrɛ kunnafoni position cogoya ra k'a yɛrɛ kunnafoni rapport kɔnɔ kow ra k'a yɛrɛ kunnafoni a bɛ se ka diya di a ka furu la cogo min na pour que a ka furu bɛ se ka basigi ni ala ka diɲɛ ye i y'a faamuya a kan ka a yɛrɛ bila ka taa nin sira in fɛ walasa ka se ka kunnafoni di donc a yɛrɛ ma walasa ka se k'a yɛrɛ ladɔnniya ko kuraw la rapport kɔnɔna na pour que a ka se ka sentiment caman di donc a ka muso ma walasa bɛn bɛ se ka na u ka foyer kɔnɔna na c'est à dire diya diya bɛ se ka na ni diya cayara cɛ ni muso cɛ dɔrɔn bɛn nali bɛ kɛ wajibi ye n'o kɛra furu yɛrɛ ye couple mun ye a ba bɛ sigi donc a bɛɛ kɔrɔ y'o de ye donc o kɔrɔ ye k'a fɔ cɛ de don mun bɛ a lajɛ walasa ka se ka kunnafoni di a yɛrɛ ma i y'a ye. donc ale ka lajɛ kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye fo n'a kɛra o dɔrɔn ye i y'a ye donc olu mɔgɔ fila olu de kan ka a lajɛ mais i b'a sɔrɔ o mɔgɔ fila in yɛrɛ fɛnɛ wagati dɔw bɛ na u man ka a lajɛ donc wagati fɔlɔ maakɔrɔba ma n'a b'a lajɛ a ka kɛ lajɛli ye mun n'a b'a yɛrɛ exciter dɔrɔn ka rapport kɛ nka a kana kɛ kuma bɛɛ a ɲɛ birima ka ye sinon psychologiquement a bɛ se ka a yɛrɛ kunkolo détruire psychologiquement c'est à dire au lieu que a ka nafa a t'a nafa bilen o kɔrɔ ye di hali excitant fura fura excitant minnu bɛ yen n'i b'a ta ka rapport kɛ n'a ye n'i b'a kisɛ kelen ta n'i mɛnna na kisɛ kelen tɛna fɛn ɲɛ i bilen f'i k'a kɛ kisɛ fila ye n'i mɛnna kisɛ fila tɛna fɛn ɲɛ i ye bilen f'i k'a kɛ kisɛ saba ye bon à la fin a b'i bielle couler quoi c'est à dire a laban b'i faga de donc o kɔrɔ de don hali maakɔrɔba mun n'i kan k'a filɛ walasa ka se k'i yɛrɛ exciter pour que ka se k'i ka rapport kɛ i b'a kɛ de fo n'i mago bɛ rapport la wagati min na i b'a filɛ ka sɔrɔ ka don rapport kɔnɔna na walasa k'i yɛrɛ dɛmɛ k'a sɔrɔ i ma donc excitant ta mais n'i y'a kɛ i b'a filɛ kuma bɛɛ k'a sɔrɔ hali ni rapport tɛ donc finalement a tɛna fɛn ɲɛ i ye bilen mais i bɛ kɛ jajugu filɛla ye donc a dabɔra kun mun kama a t'o ɲɛ o la ɲɛni don e ma mais n'i ma n'i y'a bɔ a hakɛ kɔnɔ a bɛ se ka kɛ tiɲɛni ye donc i ma o ye maa fɔlɔ mun kan k'a filɛ ye donc filanan e fɛnɛ e b'a filɛ de pour que ka se k'i i yɛrɛ renseigner position na ani rapport technique de frottage ra mais i b'a kɛ kuma ni kuma kuma ni kuma donc i kana to a kɔnɔ kojugu sinon a bɛ mun kɛ psychologiquement maa fɔlɔ in na a bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ i yɛrɛ la o la a bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye i ma n y'a fɔ cogoya min na n'i danna o ma mais n'i bɔl'o kɔnɔ n'i bɔl'o kɔnɔ donc a bɛ se ka kɛ tɔɔrɔ ye donc i ma donc ninnu de ye maa suguya fila ye minnu bɛ se k'a lajɛ n'a tɛ fɛn tiɲɛ u ye ni ala ka diɲɛ ye an m'a fɔ i ye k'a bɛ daga y'a mɛn donc maa suguya fila fana bɛ yen minnu ka baara ye a filɛli ye n'a bɛ fɛn tiɲɛ olu ye donc o mɔgɔ suguya fila an bɛna o jaabi di o ye mɔgɔ sugu jumɛn ye mɔgɔ sugu fɔlɔ mun n'o b'a filɛ n'a bɛ fɛn tiɲɛ u ye mɔgɔ min bɛ n'ale b'a filɛ tuma bɛɛ tuma bɛɛ de ale ka baara ye a filɛli ye su fara tile kan waati bɛɛ donc psychologiquement a b'o tigi bana parce que cɛ dusukun kɔnɔna na fɛn dɔ de bɛ muso dogo yɔrɔw la yafa bɔrɛ kelen i n'a fɔ muso fari fan minnu bɛ yen n'o ye muso fari dogolenw ye n'o bɛ se ka kɛ muso ka fari jama yɔrɔw ye i n'a fɔ woro ninnu woro ninnu kɛrɛda ninnu i n'a fɔ n'a ɲɔgɔnna yɔrɔ minnu bɛ yen n'u dayɛlɛla ni cɛ kan ka exciter donc o fana ye diya dɔ de ye cɛ la n'olu dayɛlɛla a bɛ cɛ permettre i ka se ka rapport nege minɛ ka se ka rapport kɛ donc n'i ka muso ye donc cɛ mun bɛ yen n'a b'a filɛ ten dɔrɔn wa a b'a caya fɛnɛ finalement a b'o détruire ka bɔ mɔgɔ kunkolo kɔnɔna na i b'a ye n'i ye muso fari lankolon ye fɛn tɛ k'i la bilen bon n'a kɛra n'i ye muso fari lankolon ye vidéo la e ɲɛ tellement i ɲɛ deger'a la hali a tɛ fɛn k'i la bilen finalement hali n'i nana muso fari lankolon ye kɛnɛma kɛnɛ kan hali ni hali n'i y'a lajɛ a tɛ fɛn k'i la bilen donc finalement hali ni muso b'i bolo so kɔnɔ n'i y'a fari lankolon ye n'i y'a lajɛ a tɛ fɛn k'i la bilen donc o y'a yɛlɛmɛ de ka kɛ psychologiquement a bɛ kɛ bana ye donc muso fari yɔrɔ minnu dogolen don o dayɛlɛli kan ka nege mun di i ma pour que i ka se ka rapport kɛ ni muso ye donc n'a y'o détruire ka bɔ i kunkolo kɔnɔna na finalement dilanko gɛlɛya bɛ se ka na don i ni muso cɛ parce que nege bɛ taa ka bɔ i ma c'est à dire i nege bɛ tiɲɛ quoi i fan mun bɛ yen n'o bɛ excitation kɛ a b'o yɔrɔ tiɲɛ psychologiquement donc i tɛ negeya i n'a fɔ i b'a fɛ bilen donc a filɛliba kojugu psychologiquement a b'o yɔrɔ détruire ka bɔ donc cɛ fari kɔnɔna na i y'a ye musoya fɛnɛ tuma dɔ la u bɛ musoya yira cogoya mun na musoya ye fɛn mun ye yafa bɔrɛ kelen fɛn cɛjugu de don mais fɛn duman don n'i y'a yɛrɛ yelen a tɛ kɛ fɛn ye mun bɛ cɛ ɲɛ i ɲɛ na yafa bɔrɛ caman mais fɛn timiman don fɛn duman don ɲɔgɔnfaga yɛrɛ bɛ k'a nɔfɛ donc o kɔrɔ ye fɛn mun don a cɛ man ɲi mais a ka di donc n'i mɛnna k'i ɲɛ coro a la ka caya psychologiquement i dusukun bɛ se k'a détester i n'a fɔ n y'a f'i ye cogoya min na a bɛ kɛ fɛn kolon de y'i bolo donc finalement hali ni muso b'i bolo o bɛ se ka taa don o kɔnɔna na donc a bɛ se ka na ni perturbation ye i cerveau la i b'a ye dilanko tɛ k'i bolo ko ɲɛnama ye bon k'a sɔrɔ muso bɛ e bolo furu kɔnɔna na ni dilanko ma kɛ e bolo ko ɲɛnama ye bon a laban na mankan bɛna don furu kɔnɔ o kɔni ça c'est clair o la o ye mɔgɔ ye mun b'a filɛ ten wa waati bɛɛ a b'a filɛ a bɛ nin bana in lase o tigi ma mɔgɔ fila fɔlɔ in a bɛ hɛrɛ dɔ de lase olu ma mais nin ye mɔgɔ fila mɔgɔ fila laban fɔlɔ ye quoi donc a bɛ tɔɔrɔ lase nin mɔgɔ in ma mun b'a filɛ nin cogoya in na donc mɔgɔ fila filanan laban o ye cɛ ye mun b'a filɛ n'a bɛ ji bɔ a yɛrɛ la a filɛli senfɛ c'est à dire n'ale b'a filɛ ni ni u ka ko ninnu sera yɔrɔ dɔw la tellement que ale bɛ negeya a b'a yɛrɛ labɔ siɲɛ kelen ninnu ka filɛli nɔfɛ donc an b'a fɔ o ma masturbation c'est à dire ka ji dɔ bɔ i yɛrɛ la sira dɔ fɛ mun tɛ muso ko sira ye donc a bɔ cogoyaw ka ca dɔ bɛ miiri ka a yɛrɛ dɛrɛn cogoya dɔ la k'a labɔ donc dɔ yɛrɛ bɛ safinɛ utiliser safinɛ yɛrɛ ye fɛn juguba de ye parce que safinɛ sɛgɛ de b'a la bon n'i bɛ safinɛ k'i tɛgɛ la ka to k'i yɛrɛ masturber sɛgɛ min bɛ safinɛ na finalement a bɛ golo tiɲɛ quoi ça détruit de peau donc i ka sexe golo laban na a bɛna tɔɔrɔba de lase i ma o ye cɛya yɛrɛ problème minnu i bɛ se k'a sɔrɔ k'a sɔrɔ hali ni teliya banaw tɛ donc cɛ mun bɛ to k'a lafilɛ ka to k'a yɛrɛ labɔn a fɛ yafa bɔrɛ kelen o cɛ in o bɛ risque kɔnɔna na o y'o cɛ in kɛlen ye masturbateur ye c'est à dire a kɛra yɛrɛlabɔnna ye yafa bɔrɛ kelen bon laban na a bɛ se ka bana suguya saba bɛ yen a bɛ se k'o bila o tigi la ka taa se fo naani fo duuru ma n'ala ka jɛn an ka dɔnniya la donc a fɔlɔ a bɛ se ka teliyaba de bila i la i yɛrɛ b'a miiri sisan k'i ka kɛnɛ ko foyi tɛ i la n'i ka baara y'a ye mais n'i ni muso karila ɲɔgɔn na i b'a dɔn k'i man kɛnɛ lɛsɛgɛrɛ de b'o f'i ye i b'i tufa dɔrɔn ji bɛna i ma o tɛ wuli a b'o de bila cɛ la donc a filanan k'i to rapport kɔnɔna na i ɲɛ b'a la i sexe magayalen don mais negeba de b'i yɛrɛ hakili n'i dusukun kɔnɔ mais e yɛrɛ ɲɛ b'a la e sexe tɛ ka sɔn i bolo fiyewu alors que yanni rapport daminɛ cɛ e dun fonctionnelen e kun fonctionnelen don ka ɲɛ e cɛya kun wulilen don ka ɲɛ kosɛbɛ mais sisan i pénétrer la cɛya magayara nege b'i kunkolo kɔnɔna na a b'i dusukun kɔnɔna na mais cɛya ma sɔn ka ja donc finalement fo ji bɛna i ma cogoya la ten a b'o fana bila donc cɛ la ahɔn fɛn wɛrɛw b'o bila cɛ la dɛ mais ale fana b'o bila cɛ la a tɛ wuli n'i bɛ k'a kɛ sisan i b'a fɔ k'i ka kɛnɛ mais n'i ni muso karila ɲɔgɔn na i b'a dɔn ko lɛsɛgɛrɛ ye mun f'i ye ko tiɲɛ don a tɛ wuli donc a bɛ se k'o bila cɛ la a bɛ se ka cɛya dɔgɔya bila i n'a fɔ a bɛ se ka cɛya surunya bila i la parce que kuma bɛɛ e bolo bɛ cɛya la k'a lɔgɔbɛ donc k'a sɔrɔ a tɛ kɛ ni pénétration sira ye pénétration bɛ se ka cɛya bonya i n'a fɔ a bɛ se ka janya parce que e bɛ fasa bɛɛ bila ka erajili mun kɛ n'i bɛ k'a kɛ n'i yɛrɛ ye o tɛ kɛ parce que e b'a kɛ joona de ka se ka accès dɔ di yɛrɛ ma pour que ji bɛ se ka bala ka na joona k'a sɔrɔ i ka i ka fasaw ma élargi comme il faut donc ni fasa mɛnna o cogoya la a bɛ se k'o format ta donc cela veut dire a bɛ se k'i cɛya dɔgɔya walima a bɛ se k'a surunya mais muso ko bɛ se ka cɛya janya walima k'a bonya mais ale ni muso ko bɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ mais o tɛ kelen ye donc ale bɛ se k'a surunya walima k'a dɔgɔya k'a sababu kɛ donc o sira ye donc a bɛ na ni kɔlɔlɔ camanba ye mun tɛ nin si ye i y'a ye donc sisan psychologie bana dɔ fana bɛ yen a b'o bila cɛ la o kɔrɔ ye k'a fɔ i ni muso bɛ telefɔni na a bɛ telefɔni kanw kɛ a bɛ fɛnw kɛ i yɛrɛ bɛ wuli très bien mais o muso kelen i bɛ k'a mɔmɔ i bɛ wuli très bien n'a y'a yɛrɛ dayɛlɛ i ɲɛ dɔrɔn i cɛya bɛ muruti i bolo donc a bɛ se k'o lase cɛ ma fɛn wɛrɛw bɛ se k'o kɛ dɛ mais ale fana b'o lase cɛ ma donc pourquoi a b'o kɛ o ye psychologie sira ye donc o y'a psychologie o y'a yɛlɛmɛnɛ ka kɛ psychologie banaw ye donc cɛ fanfɛla la n'ala ka jɛn mais wagati min na ni e bɛ k'a kɛ a bɛ k'i kɔnɔ k'i ka kɛnɛ dɛ hali sisan n'i taara ɲɛgɛn na k'a kɔrɔbɔ i b'a sɔrɔ i ka kɛnɛ k'a sɔrɔ i ye min k'a la a bɛ san saba san naani bɔ mais sini taa muso ko kɛ i b'a dɔn ko le secret ye min f'i ye k'a tɛ wuli ko tiɲɛ don parce que a kɛtɔ la i fɛ i b'a miiri k'i ka kɛnɛ ko foyi t'i la mais n'i ni muso kala ɲɔgɔn na i b'a dɔn k'a fɔ ko e man kɛnɛ donc a b'o bana fɛnɛ bila cɛ la o la cɛ minnu bɛ yen n'u bɛ nin fɛn ninnu lajɛ ikisiw lajɛ ka to k'i yɛrɛ labɔ n'a ye i bɛ nin risque kɔnɔna na à la fin a bɛ taa nin bana ninnu de bila i la a tɛ wuli n'i y'a kɔrɔbɔ i b'a jaabi sɔrɔ donc o bana bɛ maa caman na a b'u kɔnɔ k'u ka kɛnɛ mais kɔɲɔ don walima u ni muso famalen u seginnen ka na vacances la walima u ni muso famalen u seginnen ka na musow ma u bɛna dɔn k'a fɔ k'olu man kɛnɛ o la i bɛ le secret wele kabini i ma segin ka na an ka traitement d'i ma traitement moral bɛ yen nɔ traitement médical bɛ yen c'est à dire a furaw bɛ yan minnu bɛ d'i ma i b'a traiter moralement an bɛ leçon fana d'i ma n'i ye sanni kɛ ni ala sɔnna a ma degun bɛ wuli ka bɔ i ma yanni i ka segin ka na i ka muso fan fɛ donc olu ye ɲɔbugu ɲɔw ye u takanw bɛ yen n'i ye weleli kɛ olu bɛ f'i ye n'ala ka jɛn inshallah donc a bɛ nin bɛɛ lase cɛ ma baasi t'a la nin y'an ka question fɔlɔ ye filanan on a dit que ko ko muso dɔw bɛ yen olu bɛ cɛ manipuler tellement ko cɛ ka ko bɛɛ bɛ kɛ muso in ye quoi vraiment a k'ale terikɛ in ko ale tɛ ka foyi faamuya a la vraiment ko bon ale kɔni tɛ sɔn o ma mais ale terikɛ in kɔni a ma se ka na ni dalu foyi ye min jɛra donc walima le secret bɛ se ka mun fɔ o la n'ala ka jɛ inshallah bon mon frère o bɛ se ka kɔrɔ saba ka taa se fo naani ma k'a sɔrɔ bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ mais o tɛ kelen ye an bɛna jaabi d'i ma d'abord a kɔrɔ fɔlɔ cɛ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a n'a muso bɛnnen bɛ ko kan k'a sɔrɔ gestion na kow ɲɛnabɔ cogoya la muso bɛ se kow ɲɛnabɔ cogoya la ka tɛmɛ ale kan du gération na du kɔnɔ kow ɲɛnabɔli la denmisɛnninw ka éducation na cɛ yɛrɛ ka gestion na hali cɛ ka décision na donc u ka décision kɛmɛ o kɛmɛ n'u y'a ta bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn bɛɛ muso hakilila min bɛ bɔ muso yɔrɔ o de bɛ réussir ka tɛmɛ min bɛ bɔ cɛ yɔrɔ o la ale n'a cɛ bɛnna o ko in kan u bɛ baara kɛ ni o hakilila in ye k'a sɔrɔ hali u ma sigi ka kuma kɛ cɛ yɛrɛ a ye vraiment muso bɛ dan ni sira minnu ye olu bɛɛ bɛ kɛ sira ɲumanw ye ka tɛmɛ ale ta kan bon finalement cɛ ye kow to muso bolo pour que u ka se ka développer c'est-à-dire pour que u ka se ka taa ɲɛ u ka se k'u denw lamɔ hɛrɛ la ka denw ka hɛrɛw préparer k'u yɛrɛ ka hɛrɛw préparer hali ka cɛ yɛrɛ tanga ka bɔ a juguw tɔɔrɔ ma donc a bɛɛ donc cɛ y'a bɛɛ to muso bolo cɛ y'a ye vraiment ale ka olu ka avenir la muso ka décision ka ɲi ka tɛmɛ ale ta kan muso b'ale protéger kuma caman na ka bɔ hali a balima dɔw tɔɔrɔ ma balima minnu ni ale yɛrɛ tun bɛ ka muso kɛlɛ o dɔw nɔfɛ kɔfɛ ale nana bɔ a kalama k'a fɔ ninnu tun b'a fɛ k'a fa yɛrɛ de koyi donc finalement muso de y'a kisi o tɔɔrɔ ma donc cɛ nana a ye ale ka du kɔnɔ ko kɔni na vraiment décision fɛn o fɛn n'a bɛ ta ɲɛtaa sira kan u fɛ yen so kibaruya la den kibaruya la nafolo kibaruya la kibaruyaw bɛɛ la muso de ka hakilila ka ɲi ka tɛmɛ ale ta kan bon finalement bɛɛ bɛ ɲuman de fɛ o bon cɛ y'a ka ko bɛɛ to muso bolo hali cɛ yɛrɛ bɛ fɛn mun décider en tant que du ko de don muso de b'a fɔ walima n'a y'a fɔ a b'a yira muso la muso b'a fɛ a ka kɛ cogo min a bɛ kɛ ten ni muso ma mun accepter u b'o dɛn parce que cɛ b'a dɔn hɛrɛ b'o de la u bɛnna o de kan k'a sɔrɔ muso ka musokisɛya tɛ juguya tɛ kojugu tɛ nka u bɛ hɛrɛ sɔrɔ ten de k'a sɔrɔ fɛ fɛnɛ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ donc cɛ fɛnɛ ye kow to yen muso ye kow ta o cogoya ra donc dɔw ka ko dilanlen bɛ nin cogoya in na wa o ko in laban ka ɲi foyi tɛ o ra u denw bɛ hɛrɛ sɔrɔ u yɛrɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ tɔɔrɔ foyi t'u sɔrɔ u laban fɛnɛ bɛ ɲɛ n'a kɛra nin cogoya in ye donc o ye kun fɔlɔ ye i y'a ye mon frère nin b'a kɔnɔna na dɛ voilà kun filanan o fɛnɛ bɛ yen o ye muso dɔ de ye mun taara ka taa mu cɛ in ka taa a labaara i n'a fɔ an ka farafin simi sira ninnu fɛ c'est-à-dire ka taa baara jugubaw kɛ walasa ka cɛ diyagoya kari k'a don donc a kaman kɔrɔla la minnu ye baara girimanba baara juguw ye donc cɛ dusukun an b'a fɔ ko ni u taara ka taa cɛ ni de minɛ ka muso ka sebaaya sigi donc a ka dabalijugukɛlaw b'a kɛ o cogoya in de la u bɛ taa muso cɛ ni de minɛ ka sɔrɔ ka dabali k'a ra ka muso sigi a kan c'est-à-dire ka muso ka sebaaya sigi cɛ ni kan en tant que cɛ in bɛ fiɲɛ kɔni minɛ k'a bila a tɛ se ka ban cɛ in a ni tant que ni kɔni b'a farisogo in na a tɛ se ka ban muso in ka fɛn ma parce que o ye ni kuturu yɛrɛ de baara k'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ sigi ko t'a la i y'a ye o kɛra o dabali girimanbaw kɛlen don muso yɛrɛ ni ala cɛ b'o dɔn muso yɛrɛ y'o kɛ cogo min na ani ala de b'o dɔn donc o ko bɛ ten mun ye muso diya a b'o de kɛ wa foyi tɛ bɔ a ra fɛnɛ parce que cɛ ni minɛnen don a fɛ a kɛ bɛ ka cɛ ni de baara donc a dɔw kun ye o ye o kɔrɔ ye cɛ bɛ ka o ko in kɛ dɛ nka sema ko foyi t'a la parce que dabalijugukɛlaw y'a dabali dɛ ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma ka sɔrɔ ka a ni monopoli ni monopolisation di donc muso ma muso bɛ k'a manipuler su a bɛ k'a manipuler tile i n'a fɔ a b'a fɛ cogo min na hali n'i b'a ladɔnniya o ko in na a ni e yɛrɛ bɛ kɛlɛ parce que tellement que a ni u y'a baara k'a kɛ muso ta ye donc kun dɔ dɔw ta kun ye o de ye i y'a ye mais o tigiw ta o laban man ɲi o laban tɛ kɛ hɛrɛ ye ni kun jumɛn ye ala bɛna o jaabi bɔ san mugan kɔnɔ wala a jaabi bɛ bɔ san mugan kɔnɔna na ni muso mun ye o kɛ i b'i sigi n'a ye i b'a fɔ ko le secret ko ko jaabi bɛ na san mugan san mugan ye jumɛn ye n'a y'a sɔrɔ a kɛra kabini furu daminɛ na aw denw si san mugan mana dafa nka n'a y'a sɔrɔ i y'a kɛ de k'a sɔrɔ denw si bɛ san tan ni duuru bɔ ni san duuru de don c'est à dire jaabi bɛ bɔ de n'aw denw ye san mugan dafalenw sɔrɔ waati min na jaabi bɛ na ni muso taara o ko in kɛ kabini furu daminɛ na o kɔrɔ ye fo san mugan de pour que a jaabi ka se ka na nka ni muso taara o ko in kɛ kabini furu laban na k'a sɔrɔ denw ye fo san tan ni duuru sɔrɔ kaban jaabi bɛ na san duuru kɔnɔna na c'est à dire ala bɛ na ni jaabi ye denw de la quoi bon denw bɛ san mugan de sɔrɔ fɔlɔ jaabi bɛ sɔrɔ ka na o la a b'a sigi k'a lajɛ aw minnu somɔgɔw don a b'a sigi k'a lajɛ n'a b'a fɛ k'a dɔn ni dabalijugu sira don walima dabalijugu sira tɛ ni san mugan dafara walima denw denw si ye san muganw dafa ka taa ɲɛfɛ ala bɛ ko in lase muso ye kojugu mun kɛ a ye dabalijuguya mun kɛ ala b'o lasegin a denw ma a denw bɛna commencer k'u senw filifili a kɔnɔ o tɛ wuli musomaninw b'a dɔgɔya cogo min na cɛmaninw b'a dɔgɔya ten f'a bɛ kɛ i n'a fɔ f'a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ sɔn ka nin fɔ i woloba ma walima f'a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna k'a fɔ ko cɛmanin tɛ sɔn ka nin fɔ a ba ma fiyewu ɔhɔn n'i y'a sigi kɛmɛ o kɛmɛ bi kɔnɔntɔn muso yɛrɛ ka ko dilanlen de don mun n'ala b'a lasegin ka na den na ka sɔrɔ ka na mɔgɔw ladɔnniya n'a ye k'a fɔ nin kojugukɛla ba in nin dabalijugukɛla ba in an y'a ka ko in an y'a lasegin ka na dɛ k'a bange ni mɔgɔw ye minnu bɔra a yɛrɛ la nka mɔgɔ caman bɛ yen n'olu t'ala faamuya u t'ala ko faamuya fɛ ala bɛ kiiri camanba de di nin lahalaya in kan ka kuma ala bɛ kuma mɔgɔw fɛ mais ni acte ye mɔgɔ camanba bɛ yen i b'a sɔrɔ olu tɛ ko in faamuya quoi donc o ye mun y'a ta kɛ ni dabalijuguya sira ye a jaabi bɛ na jaabi bɛna san mugan de dafalen san mugan mun don ni denw si ye san mugan sɔrɔ ça dépend baara in kɛ waati la n'a kɛra kabini denw si san kelen san fila fo san mugan pour que jaabi ka na n'a sɔrɔ denw ye san tan sɔrɔ san tan de don jaabi bɛna n'a sɔrɔ denw ye san tan ni duuru sɔrɔ san duuru de don jaabi bɛna donc ala bɛna ko in lasegin a denw ma san mugan mana dafa o bɛna ko da muso in kan kabini ala k'a da mun ma deli ka d'a kan i b'a fɔ k'u woloba tɛ o ye cɛ in ka jaabi de dilen ye mɔgɔw ma ala fɛ mais mɔgɔ caman bɛ yen olu tɛ jateminɛ kɛ n'a ye o la a b'a mɔgɔ fila ta k'a lajɛ dɔrɔn mun ta kɛra tan o ye dabalijugu kɛra de dɛ mun ta ma kɛ tan o n'a cɛ kun kɛn bɛ ka ɲɔgɔn faamu ko in na i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na n'ala ka jɛ inshala donc n'ala sɔnna a sabanan fana bɛ yen mun bɛ se ka na n'a ye a kun sabanan an b'a fɔ o ma ko kanu diyaɲɛ parce que kanu muso dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a ka kanu ye cɛ dominer totalement k'a sɔrɔ a ma foyi kɛ cɛ la ɔhɔn a ma dabali k'a la a ma foyi foyi den kelen k'a la tellement que a kanu ye cɛ yɛrɛ dominer cɛ tɛ se ka ban foyi den kelen ma a yɛrɛ bolo muso in yɛrɛ farisogo kanu a kumakan kanu a a a a ɲɛfɛla yafa bɔrɛ kelen c'est à dire a ka dilan kanu a yɛrɛ timiya a diya a goût a bɛɛ de ye cɛ ta donc finalement ka sin ka cɛ yɛrɛ détruire siɲɛ kelen quoi donc ni muso ye mun fɔ dɔrɔn o de bɛ kɛ a yɛrɛ semako taara kanu de y'o kɛ mais k'a sɔrɔ a ma fɛn kɛ k'a sɔrɔ muso ma dabali foyi k'a la donc finalement muso yɛrɛ fana nana i profiter o fɛ k'a fɔ n cɛ bɛ n fɛ ka to ka kow falen falen ka kow falen falen fo ka ko bɛɛ minɛ k'a k'a ta ye mais k'a sɔrɔ a ma dabali kɛ cɛ in na nka cɛ yɛrɛ ka dusukun na kanu de ye o ko in lase donc a ma donc olu fana fɛ yen jaabi jugu bɛ se ka k'o la ni kun dɔ ye jaabi jugu bɛ se ka bɔ o la ni kun dɔ ye ni muso in ye o ko in ta k'a ye a a cɛ b'a fɛ cogo min na ka sɔrɔ k'o kɛ hɛrɛ ko ye ka cɛ dɛmɛ a tɛ cɛ détruire a b'a dɛmɛ i n'a fɔ il faut donc a bɛ cɛ fɛnɛ kɔlɔsi parce que a b'ale fɛ cogo min na a b'a yɛrɛ kɔlɔsi mɔgɔw la fɛnɛ cɛ kana na dusukasi parce que a b'ale fɛ donc san mugan in kɔnɔna na o fɛnɛ jaabi bɛ bɔ fɛn tɛ k'o denw na quoi i b'a ye o denw bɛ kɛ hɛrɛmɔgɔw de ye mais ni muso in fɛnɛ y'i profiter o cɛ in ka kanu na ka sɔrɔ k'a essayer k'a bɛ cɛ détruire a ka hakɛw n'a ka lahalayaw bɛɛ kan o fɛnɛ ka jaabi bɛna i n'a fɔ dɔ in ka jaabi bɛna cogoya min na n'ala ka jɛ inshala donc o tɛ wuli donc nin saba anw fɛ yen nin sababu saba de bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ très généralement donc ka caya nka u bɛɛ bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ u tɛ kelen ye mais n'i bɛ fɛ ka jaabi sɔrɔ k'a sɔrɔ e ma mɔgɔ ɲininka i ɲɛ mad'a tigi denw fɛ a n'a ka du fɛ dɔrɔn n ye san damadɔ min f'i ye i b'a dɔn k'a fɔ nin ta kun ye dabali juguya ye nin ta kun tɛ dabali juguya ye i bɛ jaabi dɔn o la n'i b'a fɛ ka nin kow jaabi ye kɛnɛ kan ala tɛ sunɔgɔ ala tɛ ɲinɛ ala tɛ fili wa ala de ye dugulen ye mun ye kiiri tigi ye ni tiɲɛ yɛrɛ fɛnɛ ye donc don o don ala bɛ kiiri kɛ mais mɔgɔw de t'a kɔrɔw dɔn très généralement donc ka caya donc a caman kɔrɔw de ye nin ye très généralement ka caya mon frère donc i kana girin ka mɔgɔw jalaki walima ka ko ye a ye cogo fɛ dɔrɔn ka sin k'a fɔ k'i hakilila dɔ d'a ma i bɛ se ka fili o la donc kow i b'a sɔrɔ ko tan bɛ yen a bɛɛ bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ mais u tɛ kelen ye mais n'i y'a verifiyera a bɛ dɔn k'a fɔ mun don n'ala ka jɛ inshala donc an bɛ mun dɔn a la o de ye nin n'ala sɔnn'a ma inshala donc sisan u ko ɲininkali sabanan ko yalima an bɛ se ka o ɲininkali an bɛ se k'o kɛ wa an tɛ temps jateminɛ fɔlɔ n'an bɛ se k'o kɛ ko ale muso bɛ to k'a bila n'a bɔnna k'a ka continuer donc ka rapport de kɛ ko yalima diya b'o la wa je crois que an bɛ temps lajɛ fɔlɔ n'o bɛ se ka kɛ 30 minutes kɔni dafara mais an b'a essayer k'a fɔ comme émission ka suma sisan dɔɔni pour que mɔgɔw ka courage ta u k'a lajɛ basi t'a la o ye sira fila ye ani kɛcogo fila ye minnu u fila bɛɛ bɛ se ka kɛ mais u tɛ kelen ye o kɔrɔ ye rapport daminɛ bɛ kɛ ni diya mun ye ani ni cɛ bɔnna ni cɛ ko a bɛ continuer yafa bɔra kelen u diyaw tɛ kelen ye mais diya bɛ sɔrɔ a fila bɛɛ la donc rapport bɛ daminɛ ni diya mun ye o de ka di ka tɛmɛ rapport kan cɛ bɔnnen kɔfɛ yafa bɔra kelen cɛ k'a fɔ k'ale bɛ continuer ka rapport kɛ c'est à dire k'a bɛ résister ka continuer donc daminɛ in de ka di ka tɛmɛ o kan mais laban in bɛ mɛn ka tɛmɛ daminɛ in kan donc pourquoi daminɛ ka di ka tɛmɛ laban kan parce que a bɛ daminɛ n'ale ye o b'a sɔrɔ nege ka ca i fari la a bɛ daminɛ n'ale ye o b'a sɔrɔ ji ka ca i fari la donc a bɛ daminɛ n'ale ye o b'a sɔrɔ muso yɛrɛ eh, diyaɲɛ muso farikolo magayaw muso ka lahalayaw donc o bɛɛ i farikolo bɛ ka ɲaga ɲaga o bɛɛ nɔfɛ donc n'i donna rapport kɔnɔ olu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka diya caya donc o b'a to i bɛ bɔn donc joona i y'a ye yafa bɔra kelen quoi donc a diya o de bɛ diya caya i kan donc n'o ye diya caya i kan i b'a ye ji fɛnɛ ka ca i fari la donc ji fɛnɛ na bi ja donc joona o la n'i donna rapport kɔnɔ ninnu bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan diya bɛ caya kosɛbɛ o diya bɛ bonya ka tɛmɛ donc i tilalen kɔfɛ k'a fɔ k'i bɛ continue tuguni o bɛ bonya ka tɛmɛ o kan donc o diya in caya kojugu o de b'a to i b'i yɛrɛ sɔrɔ joona c'est à dire ji bɛ na i ma joona parce que ji ka ji ka ca diya fana ka ca donc ji bɛ na joona diya caya kojugu bɛ ji sama k'a sɔrɔ ji fana bɛ yen mun ka ca donc diyagoya ji fana bɛ na donc joona o la ale ka di ka tɛmɛ dɔ in kan bon pourquoi dɔ in na i bɛ se ka résister c'est à dire pourquoi i bɔnnen kɔfɛ ni k'i bɛ continuer i bɛ se ka mɛn k'a sɔrɔ fɔlɔ tɛ. parce que o b'a sɔrɔ ji ɲɛnama tɛ yen o b'a sɔrɔ diya ɲɛnama tɛ yen farikolo nege dɔ bɔra la farikolo ji fɛnɛ dɔ bɔra la donc élément minnu bɛ fari kɔnɔna na n'o bɛ ji produit pour que ji ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka na donc ni ji ɲɛnama tɛ yen u bɛ wa temps ba de ta pour que ka se ka production kɛ donc nege min bɛ fari kɔnɔna na n'o fana bɛ fari laɲaga pour que élément ninnu ka se ka donc production kɛ n'olu fana fanga ka dɔgɔ f'olu ka fara ɲɔgɔn kan de k'u fanga caya ka sɔrɔ ka produit producteur mun bɛ yen k'ale fana bila ka se ka ji produit donc eh, ji ka dɔgɔ nege ka dɔgɔ bon u kan k'u ka baaraw dafa de bon u bɛ temps ta pour que ka se k'u ka baaraw kɛ ka ɲɛ o la cɛ bɛ se ka o de b'a to cɛ bɛ mɛn ka résister dɔw yɛrɛ b'a bila ka sɔrɔ u ma bɔn yɛrɛ walima dɔw bɔntɔla u bɛ kule parce que fɛn mun don a kun tɛ yen quoi e y'a diyagoya créer ka na n'a ye donc finalement a bɛ durer de temps k'a temps bɛ janya kojugu tuma dɔ la i bɔntɔla yɛrɛ a bɛ digi i ra yɛrɛ donc o kɔrɔ ye rapport daminɛ o de ka di o diya kojugu de b'a to i bɛ teliya donc ni k'i bɛ continue bɔnni kɔfɛ o ji ɲɛnama ni nege ɲɛnama baliya kama o de b'a to i bɛ se ka mɛn k'a sɔrɔ donc i ma bɔn o de kama maa caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u ka siɲɛ filanan ka suma ka tɛmɛ u ka siɲɛ fɔlɔ kan quoi donc n'i ko sisan k'a fila bɛɛ diya ye kelen ye an y'o f'i ye a diya tɛ kelen ye fɔlɔ ta in de ka di ka tɛmɛ donc filanan in ta kan donc u diya nacogoya tɛ kelen ye fɛnɛ parce que fɔlɔ i bɛ don ni diya de ye fɔlɔ ta ra i y'a ye donc fɔlɔ ta ra i bɛ don ni diya de ye i y'a ye mais filanan ta ra a bɛ hakɛ to quoi an ka studio tɛnkulen don so dɔ de la u bɛ so in baarali la quoi donc je crois que mankan bɛ to ka bɔ an ka fɛn na a b'o yafa an ma quoi donc diya bɛ bɔ ɲɔgɔn na cogoya jumɛn na donc i bɛ don ni diya ye fɔlɔ la mais filanan na i ka kan ka résister dɔɔni pour que diya ka na i ma parce que sexe mago bɛ frottage dɔ de la parce que cɛ ka nege centrale y'a ka cɛya kunkolo de ye donc o mago bɛ temps dɔ de la pour que ka se ka frotter dɔɔni walasa téléchargement bɛ se ka na cɛ ma walasa i bɛ se ka kɛ la filanan in laban in quoi i bɛ se k'o diya sɔrɔ donc cogoya min na donc temps dɔɔni bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ donc fɔlɔ la i bɛ don ni diya ye déjà o ka di o n'a diya bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na bon filanan na pour que diya ka na i ma f'i ka temps dɔɔni ta fɔlɔ pour que téléchargement ka na i ma c'est à dire cɛya kunkolo ka frottage dɔɔni kɛ walasa téléchargement nege téléchargement bɛ se ka na i ma cogoya min na pour que i bɛ se ka rapport kɛ i bɛ se ka diya sɔrɔ donc différence min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o de ye nin ye dɔ in i n'a diya bɛ don mais dɔ in i b'ale diya de ɲini k'i to donc a kɔnɔna na o yɔrɔ la an b'o yɔrɔ information dɔɔni di musow ma i k'a dɔn k'a fɔ ni cɛ ka teli e ye cɛ diyagoya ko fa n'a bɔnna yafa bɔrɛ kelen k'a ka continuer ka rapport kɛ donc ala y'a kɛ cɛ tora rapport la ji nana a ma donc ni ji nana ma a fari commencera ka faga dɔɔni e tilara k'a fɔ k'i bɛ muruti walima k'i bɛ cɛ suruntu walima k'i bɛ nbɔrɔ ci a la non ni ji nana cɛ ma nege min tun bɛ a fari la ani ji min tun b'a fari la olu videra quoi donc n'olu videra cɛ mago bɛ wagatinin dɔ de la pour que nege dɔ ka se ka na a ni na a n'a a cɛya la quoi pour que a bɛ se ka fonctionner i n'a fɔ e yɛrɛ b'a fɛ cogoya min na donc o wagatinin e kana kuma kalantan foyi fɔ cɛ ma non a to yen nɔ dɔrɔn a k'a ka frottage kɛ walima i k'a dɛmɛ pour que a fariw salosaloli la walasa nege bɛ se ka repro nege bɛ se ka na nege kura bɛ se ka segin ka na a ma cogoya min na parce que a ka sexe kunkolo mago bɛ frottage dɔɔni na pour que a bɛ se ka sensation a farikolo bɛ se ka sensation sɔrɔ cogo min na walasa nege bɛ se ka n'a ma donc i b'a ye ni nege bɛ ka n'a ma cɛya bɛ commencer ka wuli dɔɔni cɛya bɛ commencer ka wuli dɔɔni f'a laban na cɛya bɛ wuli ka ɲɛ o la e yɛrɛ mun ye muso ye i b'i ka damu sɔrɔ a la parce que a bɛna mɛn o la kosɛbɛ quoi et donc cɛ yɛrɛ b'a ka damu sɔrɔ mais ji nana cɛ ma donc nege min tun bɛ yen o taara ji fana nana a ma wala a kan ka waatinin mun ta ka se ka frottage kɛ pour que ka se ka nege kura fonder a yɛrɛ dusukun ni a ni n'a kunkolo la i kana nbɔrɔ ci a la wa i kana presser fɛnɛ a bɛ k'a yɛrɛ retrouver o ko in kɔnɔna na i b'a ye sɔɔni dɔrɔn a bɛ commencer k'a retrouver donc nege bɛna na bon a bɛ se ka frottage kɛ i n'a fɔ e yɛrɛ b'a fɛ cogoya min na bon a caman na n'a sera ka sɔrɔ a bɛ se ka rapport kɛ ka taa fo miniti janba la donc n'i y'a ye cɛ caman t'i yɛrɛ bila a la ni ji nana o ma o bɛ sin ka jigin ten parce que ji nana cɛya bɛ magaya mun kɛ donc ale bɛna temps nin mun ta ka se k'a fɔ k'a bɛ cɛya magaman kɛ ka frottage ɲini ka diya kura ɲini a yɛrɛ ni na ka continuer musow caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u presselen don o ma n'o kɛra muso bɛ se ka nbɔrɔ ci a la walima a bɛ dusu bɛ tiɲɛ ou a b'a fɔ k'a bɛ ko in jɔ donc il faut que muso ka cɛ faamu k'a fɔ ni ji kɔni nana cɛ ma dɔrɔn nege banna ka bɔ a fari la et puis a cɛya magayara mais n'a ko k'a bɛ continuer i b'a dɛmɛ de ni munumɛnɛni caman ye k'a to frottage la fo a yɛrɛ ka cɛya bɛ commencer ka frotteli mun kɛ dɔɔni dɔɔni dɔɔni f'a bɛ commencer ka réagir donc nege bɛ n'a na donc a cɛya bɛ wuli i n'a fɔ e yɛrɛ b'a fɛ cogoya min na donc i t'i bɔrɔ ci ɲɛ tɛ kumu i tɛ surunti kɛ i tɛ foyi kɛ mais i bɛna ni dɛmɛ sira de ye mun bɛ se ka cɛ bila ka continuer donc k'a sɔrɔ a ma jigin donc directement donc ni e ye nbɔrɔ ci walima e ye ɲɛkumu kɛ ou bien e ni i ye lanɔgɔ ka bila ten ou bien i nana kuma dɔ fɔ mun tɛ kuma tilenlen ye o fɔko kelen o ye cɛ ka faiblesse de ye a bɛ n'a fɔ i jɔnna a bɛ n'a fɔ cɛ a ma se k'a ka baara kɛ donc o kuma fɔko kelen cɛ ye dɔrɔn a dusu bɛ tiɲɛ bon a bɛ jɔn a yɛrɛ la n'o kɛra cɛ in tɔ cɛya in tɛ wuli bilen yɛrɛ o don su tɔ kɔnɔna na donc muso minnu bɛ yen n'u ka keku i b'a sɔrɔ hali muso fila saba bɛ sɔrɔ cɛ bolo n'a taara dɔ fɛ a bɛ fonctionner ka ɲɛ kosɛbɛ mais n'a taara dɔ fɛ a tɛ fonctionner ka ɲɛ kosɛbɛ a dɔw bɛɛ tɛ dabali juguya ye quoi mais a dɔw ye muso dɔ bɛ ko faamuya ka tɛmɛ dɔ kan donc i b'a sɔrɔ n'a bɛ nin fɛ yen n'a bɔnna o b'a caresser ka ɲɛ ka a munumɛnɛ k'a fari fɛ fo a bɛna fo a bɛ commencer k'a yɛrɛ a bɛ commencer k'a yɛrɛ sɔrɔ tuguni donc a bɛ commencer ka récupérer a bɛ commencer k'a yɛrɛ récupérer donc fo a bɛ frottage sɔrɔ i n'a fɔ a b'a fɛ cogoya min na donc n'a taara nin fɛ yen ni ji nana ma joona nin min bɔrɔ cayara walima nin b'a fɔ i nana lanɔgɔ ka bila n'i b'a dɔn i tɛ cɛya la bi mun na i bɛna ka na n kɛ tan donc a dusu bɛ cɛn bon n'a bɛ taa e fɛ yen e ka kuma lankolon ninnu n'a a bɛ miiri o la a tɛ fonctionner comme il faut bon n'a bɛ taa yan fɛ nin dun b'a hakili sigi nin bɛ na ni siraw fana ye mun b'a dɛmɛ pour que a ka se ka résister donc a hakili bɛ sigi yen o la i b'a ye n'a bɛ yan fɛ hakili sigi yɔrɔ in na a bɛ a bɛ fonctionner ka ɲɛ kungolako de don f'a k'o de faamu donc n'a bɛ hakili wuli yɔrɔ in fɛ a tɛ fonctionner comme il faut o la ni nin ɲɔgɔnna kow kɛra cɛw bolo a kana jalakiba di

donc n'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ mali kile secret i b'a sɔrɔ internet kɔnɔ n'i mago bɛ kunnafoni wɛrɛw fɛnɛ na i bɛ se ka da gosi 77 39 39 02 n'i ye da gosi da na yɛlɛ i ye ni da ma yɛlɛ a kɔrɔ de k'a fɔ jama ka ca dɔɔni k'i patienter dɔɔni kɔfɛ ko daw ko na yɛlɛ i ye n'ala ka jɛ inshallah donc e yɛrɛ de b'a dɔn degun min b'i kan i ka kurusi kɔnɔna na i ka tafe kɔnɔna na n'ala ka jɛ n'i ye weleliw kɛ n'ala sɔnna ma an bɛ se ka mun wuli ka bɔ i ka kumakan na o bɛ fɔ i ye donc ni mun tɛ ɲɛ fo fura fura yɛrɛ fana bɛ proposer i ye n'ala ka jɛ inshallah